ụmụnne m ụmụnne m o nwere ihe nshịga mụ na ụlọ bata ihe anyị bịara ibe maka ọwụla nne wụ ma nne wụ ka nka ofu onye bịara jụọ onye ajụjụ sị ọ bụrụ na nne ka nka onye ka o kwesịrị ka ọ wụrụ ya na-eleta nne hmm, my people my people ụmụnne m ndị olu gbarụtabalụ shie alụ postula shie alụla Enugu shie alụla um, Ọnịcha shie alụla Abakaliki shie alụla um, Imo shie alụla um, Abia steeti ka m gara ji shie alụla achị maka na onye ala jụrụ ajụjụ ashị nji onye mma nkwesịrị ilekọta nne maka na ihe ya ji ajụ ajụjụ la ashị la onye bụ nke nta kwesịrị ile eri ihe nri nji ka ọ wụ nke nta ma eri ihe nri ruo lọcha ndị nke ukwu abịa letebe nne wọ shị dịka omenala igbo ị nwere ike idere m shị m lee onye o kwesịrị ka o lekọta nne dụ ka m na-ekwu ihe uke m ma aza nke m m ma alikekwa ka ị bịa ka ị zaa nji onye o kwesịrị ka o lekọta nne ma ọ wụrụ la ha aka nka ọ wụ ji ọkpara ọ wụ ada ọ wụ osobe nji onye ike lọnya ọ wụ ọdụdụ kwesịrị ka o lekọta nne na nna mụrụ ma ọ bụrụla ha akaba nka maka na ọ nwere ka nwa nne na nna nshi akacha nka ha akatọọ ala agbaji ịta na ezinụlọ shị nji onye ma elekọta ele elekọta ọmụshi ọgụ enke ashịla eme igwe mmetegwe ori m lekọtara ka o lekọta ụmụnne m ụmụnne m wọ shị ka m bịa zaa ajụjụ la ọ dụọrọ ụmụ niile amụrụla amụfụtara mmadụ niile ka ọ dụọrọ ilekọta nne ha na nna ha ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwanyị bịa across my video o kwesịrị ka ọ wụrụ gụ ma nwoke ma nwanyị ga-elekọta nne na nna ma ọ bụrụ na ọ nwụọ mana ihe njiwola ka enwere nlekọta dụ l'ike l'ike ọwụla ọ ga-awụ la ị wụ ji ọkpara la ị lụgwo nwaanyị mụta ụmụ nke ada alụrụ ya wụrụ ihe nna eme na-emekebe nke papa nke ọ dụrụ ada ma ọ wụrụ aka dụ ada ahụ at least aka anyị njicha aka ndụ iwu ọka nwee lụọ ọrụ ụlọ lab ka o edesa nna ya mana ndụ nke nwoke na ndụ nke ọjọ ụmụ nwaanyị ndị ọjọ ga la-atụta ego maka na ọ dụọrọ onye isi dụọrọ onye ama onye eweteghị ego onye ahụ egbote egbote ọ fụta ụtụtụ ọ kwado bịa ọ bụrụ na ulu ile bu n'ụlọ ịhafụla nne ala asacha nne gbalịa sacha nne gbalịa sacha nna maka na enwere ngozi ndọ la ofu onye ha kwara mmeme ọ adụghọ mma i shi la n'ihi Maka eweta ihe ego. eweta ego na ihe ewu- alụkọtabeghị fụtakwara bịa bịa sachaa nne o ile ewetekwa ego ị lọkọta mee nnụ kpọrọ mama o kpọrọ papa o lekọta ha mgbe ha ndụ ndụ chi ha la ụ- ụ- la ụgbọelu chi ha la ụgbọelu ha bịaba kpọọ ụbọchị o nwere ụbọchị agaji nwoke na agaji nwaanyị nkachagwuru ha e chi ha la ụgbọelu pushuru ha gaa otu a ka akwa ha kwara ha akwa kwara ha akwa jee chi ha la la flight ha la agaba ụmụ ha ha mekakwa ha lata ahụ maka ha la-abụ a kagwo nka nka ahụ arụ dọ proud of your parents la ha akagwo nka la-aṅụrị ọṅụ ekpelere e mụgworo nwa maka na ị kpọrọ onye nkagworo nka ma onye mụgworo ụmụ ga kpọnye ndị nwunye nwa shi ha lekọtaba o nwere ike onye enweghị obi umeala nwere ike o lechi ha ihe o nwere ike onye enweghị obi umeala maka ọ wụhụ nne a mụ ịgọgọgọ and ọ nwaanyị la-elekọta mana ahụgwo m nwoke m elekọta karịa nwaanyị la Lagos ka kpọta mama la papa wuru akị la-akpọrọ papa ya ga-asa ahụ maka papa ya ekpuwe isi mana nneka